Igbo bụ Igbo ekene m unu aha m bụ Chioma nwaada Igbo onye nke na-akụzi Igbo language online ana m esite na Chioma language school akụzi Igbo language ụmụ akwụkwọ anyị mekwara nnọọ nkarị chukwu bi n'eluigwe achọọla anyị mma ọ na-akwado anyị kwa ụbọchị ọ dịghị ekwe ka ihere mee anyị maka na gịnị igbo anyị amaka ị ma na m gwa gị na igbo anyị bụ asụsụ zuru ụwa niile ọnụ ị gaghị asị asị ka m na-asị mba gịnị kpatara m ji ekwu ụdị okwu a ọ maka na ndị Igbo anyị bụ oje mba mpaghara ụwa niile nọ n'ụwa ị ga-afụtarịrị nwa afọ ka ha na-aga ha na-eji asụsụ Igbo anyị ebe i chere na o nweghị ndụ dị na ya i ru ebe ahụ ị fụ nwa afọ ị ga na-anụ nwanne mmadụ ọlịa o o nwanne mmadụ ị pụtakwana kedu ka ị mere ya gazie o ahịa ọma o ya ka ị ga na-anụ mba na-abụghị ala igbo m sị gị igbo anyị ị kwesịrị ịmụta ya na ọ wụ asụsụ kwesịrị ekwesị na ị ga-amụta ya maka na ebe ọbụla ị gara ị ga-afụtarịrị nwa afọ na-asụ igbo anyị ị ga n'obodo ndị ọcha ị ga-afụ nwa afọ na-asụ igbo anyị ị ga n'obodo ugwu oo ha mere nkarị ọ dịkwa ka ha nwezi ugwu isiokwu m bụ bịa ka ị mụọ asụsụ igbo anyị maka na oge na-adịghị anya ka m na-agwa gị oge na-adịghị anya igbo anyị ga-abụzi asụsụ a ga na-asụ na mpaghara ụwa niile chọna ịgwa m na nke ndị french nwaafọ ju eju kwụrụ akwụrụ fa jiri ụjọ biri ya ka ị mụọ asụsụ igbo anyị kpọtakwara anyị nwa gị ka anyị kụziere asụsụ igbo anyị ihe ọzọ bụkwa asụsụ anyị na omenala anyị juru eju ọ bara aba bụrụkwa ihe a na-eme ihe nkiri ọ mgbe anyị na-eri ji ka ọ ma- mgbe anyị na-eme omenala dị iche iche site na mpaghara ala Igbo dị iche iche ọ mgbe a na-agba ọfala ka ọ mgbe anyị na-eme yiri ya ụbọ ọhịa ka ọ mgbe a na-ata ọkazị ala igbo anyị dị iche iche ka mgbe a na-awa akwa gwanụ m nke ị ga-ekwu hapụ nke ọzọ ihe niile m na-akọrọ gị bụ asụsụ igbo anyị na-aba na-aga mana ị marọ ekwekwana ka ị nọ na mmiri ncha aba gị n'anya kpọtara anyị nwa gị taata gị nwa na-amarọ asụ bịakwa ka anyị kụziere gị maka na ụbọchị niile ka asụsụ anyị na-aba mba niile nọ n'ụwa nwa afọ nọ ebe ahụ a na-asụ a na-aga chọrọ ịgwa m na ọ bụ ndị China ụmụ afọ fa juru ebe ahụ chọrọ ịgwa m Japan ị nụbu edu Japan gịnị ka a na-akpọ edu Japan edu ọ wụ aha ndị Japan mba ụmụ afọ nọ ebe ahụ na-eyi ndị ebe ahụ egwu i ruo ebe ahụ ị sị nwanne abịarukwele m oo ọ sị oo nwanne nnọọ oo elee isiokwu bịa ka anyị kụziere gị asụsụ ka ị mata ihe na-eme ka ị soro ihe a na-eme ọ bụ ka ọ ha m n'ọnụ daalụnụ oo